etu anyị bụrụ na ọ batara anyị n'ala Igbo na Biafra na Eastern Region oge ahụ akara anụ ọgụ a maka ịma atakwa ụta Em- ndị amị mere coup gbuo prime minister onye ugwu gbuo premier of northern region onye ugwu gbuo Okotie-Eboh onye midwest ọ bụkwanụ eziokwu na egburu Arthur Unegbe onye Ozubulu ebe a but the question bụ na egburu ndị a so na iwe dị ha n'obi ha nwere right iwe iwe iwe so kama a ga-amara e, e, ka a ga-esi mee onye iwe dị n'obi ka ọ mara na ndị mere ife a bụ ọkụ mmadụ rere na ji eme ka a mara ndị mere ife a ka ejide e, ha ha arapụ ya wee lụzie ndị esebe okwu esebezie okwu nụ egbukwuru ndị Igbo n'ugwu jekọzie igbu gbufezie oke mana ife niile a bụ maka ogbugbu egburu ndị a ndị ugwu sị na Ọkpara bụ premier ọ gịnị mere na egburo ya na Ọsadebe bụ premier ọ gịnị mere na egburo ya mana ife mere n'oge a bụ na Archbishop Makarios of Cyprus nọ on tour to Enugu so ndị na-eje mmiri and as Dr. Okpara's guest ha ama eje igbu eh, eh, the head of a foreign country uh-huh. ya kpatara eh, and then na midwest enwero army location midwest bụ new state oge ahụ Ọsadebe bụ premier nọ ebe a etu coup eluro midwest enwero ndị amị nọ na midwest ọ ya kpata na-esebụrụ ndị a mana ka m gwa gị eziokwu as okenye onye chịrị onye eh, ndị amị mere military governor of Eastern Region oge a Emeka Ojukwu yes o were iwe nụọ ọgụ Igbo mana o nwee error nyanwa bụ ọ bụrụ na ọ dị ndụ as a friend na-agwara ya oge ọ dị ndụ bụ na ebe ndị ugwu were politicians nke fa debe fa na- na na ndị amị fa na-ajụ fa ka ị ka ga-esi mekara ezu ndị west na consult ndị nke fa Awolowo nọ na nga oge ahụ mana fa na- ndị west na fa ji ihe na consult ndị nke ojukwu bịa na be anyị ebe a tie ndị political leaders anyị na nga were Ọkpara were gaa na nga na uyo were dr Mbanugo bụ chairman of the eastern working committee of the ncnc tinye ya na nga na Warri jee eh, serve azikiwe dr azikiwe restriction order restricting him to 10 miles radius of his house

anyị nwere ndị ọhịa e nwere reasonable people e nwere ndị dị reasonable ga-aghọta ihe mere yes egburu unu unu egbukwana but eje na aka edozie ihe a ka edozite ya yes ọrụ egburu mmadụ n'ugwu ee egburu ọkpụrụkpụ mmadụ ee etinye aka n'obi n'ọkpụrụkpụ mmadụ etinye aka n'obi n'ọkpụrụkpụ mmadụ ba etinye aka n'obi na ụmụ ogbe ebe anyị eme egbe egbe gbusiri agha kwụsịrị 50 years ago mana ndị Igbo were na agha akwụsịna wee kwa obi ha nachigha azụ na Naịjirịa mana ndị Naịjirịa niile fa nabatara ndị Igbo fa kwere na agha ebigo eweruga oge Shagari chịrị na oge Obasanjo chịrị o nwere mgbe ndị ọzọ ji nabata na ndị Igbo bụ eh, eh, eh, ndị Naịjirịa ndị Igbo kemgbe agha jiri bie nachigara azụ na Naịjirịa jee na Kano jee na Lagos jee na Abuja jee na Kaduna jee ebe niile ndị Igbo na-alụ ụlọ ebe a nwee businesses ebe a nwee factories industries na-arụ n'ebe a mana o nwere bịa na naijiria taa ndị na-achị onye na-achị na naijiria taa ekwere na o nwere ofu ọkwa a ga-enye onye igbo o nwere onye igbo ma ọkwa dị ọkwa ọkwa nke nwere weight ọkwa onye igbo nwere bụ nke dị na constitution that is for example na ọ ga-enweli every state ga-enweli ofu minister na abuja ọ gwụsịa bụ ọkwa a na-enye ndị Igbo o nwere ọkwa ọzọ a na-enye ndị Igbo onye Igbo appointịrị minister ọ ga-abụ eh, minister of eh, health minister of education ka o jee nya na ndị ASUU eh, strike onye nke ọzọ ka emewe so o nwere onye Igbo ji ezigbo ọkwa na Naịjirịa then a bịa na security service of the country nwere onye Igbo nọ ya but ihe na-ewute m bụ na etu m soro n'ọgụ ka anyị nwee ofu Naijiria na fa achọ na-ene anya ndị chọrọ ntisa Naijiria ewee na-amụnye ọkụ ji agba Naijiria ọkụ fa na-amụnye kịta ji agba Naijiria agbarie agbarie ọ bụrụ na fa akpachara anya ife a na-eme fa elo na ọ sọ Igbo ka a na-eme sị bịa ka a kpawe alo sị bịa ka emee ka enwee nzukọ ka ka a ga-esi na-achị naijiria ọ bụrụ na fa akpachara anya ndị igbo na-eji onwe fa break ndị naijiria ndị ọzọ na-eji onwe fa break because na ife a na-eme ebiri na-ewe atụrụ iwe ife a na-eme ndị Igbo na-ewe ndị Middle Belt iwe ife a na-eme ndị Igbo na-ewe ndị Niger Delta iwe ebe e si be fa akpakọta akụ Naijiria niile ego Naijiria niile si na mmanụ e buru gbago Abuja na Abuja ka a na-anọ na-eke na Abuja ka a na-anọ na-eke and ndị na-eke o nwere onye ndị ahụ na-enwe mmanụ ma ọ bụ ndị South East o nwere onye nọ n'ebe a na-eke na-anọ n'ime ebe a na-eke ya bụ ego o nwere onye nọ n'ebe a na-alụ ya nnukwu ọrụ aha na ọ bụ ndị ọzọ ka akpọbata fa bịa na ya bụ ọrụ iwe loo na-emegide ihe a na ofu mbọsị na a ma force nwa ogbi o kwuo okwu nwa ogbi nakọta ego nwee ike kwuo okwu ofu mbọsị na naijiria and nwa ogbi kwuo okwu na naijiria nsogbu ga-adị ọ ga-adịkwa ọ ga-adịkwa maazị